Anois, a Nicole, an ndéanfaidh tú cur síos dom, le do thoil, ar an tsraith pictiúr atá os do chomhair amach, dár teideal 'Baile Slachtmhar'? I bpictiúr a haon tá an baile, An Charraig Óir, i droch-chaoi. Tá brúscar scaipthe ar na sráideanna, tá péint ag titim de na ballaí agus tá gá le péint úrnua a chur in airde ar na tithe. Sa rang Gaeilge i gColáiste na Carraige Óir bíonn an rang ag léamh an nuachtán Caint na Carraige. Tugann dalta amháin faoi deara go bhfuil alt mar gheall ar an fadhb brúscair sa Charraig Óir. Sa tríú pictiúr, cuireann siad coiste glantacháin le chéile agus tá cruinniú ag leathuair tar éis a trí faoi. Cabhraíonn na múinteoirí leo gach rud a eagrú. Ansin i bpictiúr a ceathair, bíonn dalta ag péinteáil, daltaí eile ag bailiú páipéir, gloine agus crua-earraí timpeall na scoile. Cabhraíonn muintir na háite go léir le chéile chun an sráidbhaile a ghlanadh. Tá maidin ghlantacháin acu ar an Satharn. Tá na sráideanna glan agus gan aon brúscar. Cuirtear péint ar na ballaí. Tagann feabhas ollmhór ar an áit. Sa phictiúr deireanach, dar leis an nuachtán, mhúin na daltaí ceacht tábhachtach do mhuintir fhásta an bhaile agus mar gheall ar sin tá an brat glas buaite acu. Deireann múinteoir lena daltaí gur maith an tús é seo agus go bhfuil sí an-bródúil as an comhoibriú iontach a thaispeáin siad. Anois, bhfuil aon cheist agat le cur orm i dtaobh na sraithe seo? Cén páipéar ina bhfuil siad ag léamh sa phictiúr a dó? I bpictiúr a dó tá siad sa rang Gaeilge ag léamh páipéar darb teideal Caint na Carraige. Cén foirgneamh atá i bpictiúr a haon leis an ainm in airde air? I bpictiúr a haon tá Coláiste na Carraige Óir, sin an scoil in sa bhaile seo, An Charraig Óir. Cé mhéad i sa phictiúr deireanach, cé mhéad daoine atá sa phictiúr? Sa phictiúr deireanach tá ceathrar sa phictiúr, tá beirt mhúinteoir agus beirt dhalta le feiscint in sa phictiúr sin. Anois, cad iad na lipéadaí, Nicole, agus sinn ag féachaint ar phictiúr uimhir a ceathair. Tá trí bhosca bruscair le feiscint insa phictiúr sin. Cad iad na lipéadaí atá ar na bhoscaí sin? Na lipéadaí atá ar na bhoscaí bruscair ná páipéar, gloiní agus earraí crua. Go maith, an-mhaith ar fad. Agus cén t-am, de réir pictiúr uimhir a trí, cén t-am a raibh an cruinniú don gCoiste Glantacháin ar siúl? Bhí an cruinniú ag a leathuair tar éis a trí. An-mhaith ar fad. Agus i bpictiúr uimhir a cúig, tá fógra nua crochta ar an sráid ansin. Cad deir an fógra sin? An fógra ná Satharn glanadh suas áitiúil. Ok, go maith. Nicole Nic Thaidhg ansin agus cur síos cumasach aici ar an tsraith pictiúr sin dar teideal Baile slachtmhar. Anois, Áine, tá sampla in san agallamh sin de cheist a thagann suas cuíosach minic i dtráth na gceist le leis na sraitheanna pictiúr sin. Is minic a chloistear nó a chuirtear an cheist cé mhéad duine atá le feiscint i bpictiúr áirithe. Cuir i gcuimhne dúinn cad é an bealach ceart leis an cheist sin a fhreagairt. I dtús báire is fiú a rá go bhfuil uimhreacha ar leith a bhaineann le daoine, uimhreacha cosúil le duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear agus mar sin de. Agus ní amháin sin ach tá an focal duine san áireamh leis sin so deir tú beirt, ní deir tú beirt duine, deir tú beirt. agus clúdaithe san fhocal sin. Ach deir tú beirt fhear, beirt bhan, beirt pháiste nó rud éigin mar sin, tá sé sin san áireamh. Ba chóir do dhaoine, mar a deirim, ba chóir a bheith a' súil le ceisteanna mar sin, go gcuirfí ceisteanna mar sin ort agus go mbeifeá ábalta iad a fhreagairt i dtaobh gach aon phictiúr, gach aon painéal atá ins na sraitheanna pictiúirí seo.